moni nonse ndabweranso ine bambo ali lero mutu wathu ndi eliya akwera galeta vesi lathu loloweza ndi aroma 6 vesi 23 pakuti mphoto yake ya uchimo ndi imfa koma mphaso ya ulere ya mulungu ndiyo moyo wosatha wa mwa khristu yesu ambuye wathu lero tiphunzira kuti chisomo cha mulungu ndi mphaso ya moyo wosatha koma sindikufuna kuti ndikagone anadandaula chansi kwa mchemwali wake nase ukudziwa kuti tikufunika kupumula nase adayankha tizatero nthawi zonse m'moyo muno koma tikazafika kumwamba sitizafunika kupuma momwe timapumira tsopano uli ndi umboni adafunsa chansi ndilole ndikuuze zomwe ndinawerenga m'baibulo zokhuza eliya ndi elisa ukatero uzamvesesa chansi mulungu anali ndi chikonzero chabwino ndi eliya mulungu amafuna kuti amutenge kupita kumwamba ali wamoyo umenewu unali ulemu wapadera umene mulungu adauperekanso kwa enoki kalekale elisa anali wothandizira wa eliya elisa ankadziwa kuti posachedwa mneneri eliya adzamaliza ntchito yake ndipo idzakhala nthawi yake elisa kuti apitirize aneneri ambiri omwe ankagwira nawo ntchito amadziwanso kuti eliya adzachoka posachedwa mawu ofatsa a mulungu adali atawawuza choncho tsiku lina eliya adapita ndi elisa kukayendera sukulu za aneneri uwu udali ulendo wawo womaliza aneneri m'masukuluwa adali kufunsa elisa kuti kodi ukudziwa kuti mulungu atenge eliya lero inde ndikudziwa anayankha elisa ganizo lolekana ndi eliya mneneriyo limamumvetsa elisa chisoni ayenera kuti anali ndi mantha pang'ono kupitiriza ntchito ya eliya payekha eliya ankadziwanso kuti posachedwa adzalekana ndi elisa kotero adayesa womuthandiza wake pa sukulu iliyonse yomwe amapita eliya amauza elisa kuti khala pano pakuti mulungu andituma koma nthawi zonse elisa amakakamira kuti apite nawo maso ake anali pa eliya nthawi zonse ankafuna kukhala ndi iye mpaka mphindi yomaliza pali yehova wamoyo ndiponso pali inu sindikusiyani adatero elisa kotero awiriwo adapitirira posakhalitsa adafika ku mtsinje wa yorodano eliya adatenga chofunda chake nachipinda ndi kumenya nacho madzi madzi adagawika ndipo amuna awiriwo adawoloka pa nthaka youma ndipo idalinso nthawi yoti atsanzikane tapempha choti ndikuchitire ndisanachosedwe kwa iwe eliya anauza elisa elisa akadatha kupempha zinthu zambiri akadapempha ndalama akadathanso kupempha kutchuka koma m'malo mwake adapempha mdaliso wapadera mundipase magawo awiri a mzimu wanu akhale pa ine elisa adayankha amadziwa kuti njira yokhayo yomwe angagwirire ntchito yomwe adayitanidwira ndi popeza thandizo lowonjezera kuchokera kwa mulungu ukandipenya ndi kuchosedwa uzadalisidwa koma ngati sundiona ayi adatero eliya ndipo iwo adayendabe kenako mwazizizi galeta ndi akavalo amoto zidaonekera ndipo zidalekanisa amuna awiriwo eliya anatengedwa kupita kumwamba ndi kavuluvulu elisa anafuwula nati atate wanga atate wanga galeta wa israeli ndi apakavalo ake koma eliya anali atapita elisa anang'amba zovala zake posonyeza chisoni chake posiyana ndi mphunzitsi wake komanso mnzake kenako elisa adaona chofunda cha eliya chomwe chidagwa anachitola ndi kubwerera ku mtsinje wa yorodano atapinda chovala chija elisa anamenya nacho madzi monga anachitira eliya apanso madzi analekana ndipo elisa anayenda pa nthaka yowuma mulungu anapasadi elisa mphaso ya mzimu wake mulungu akufuna kutipasa ifeso mphaso zabwino mphaso yake yabwino kwambiri ndi yomwe adapatsa eliya mphaso ya moyo wosatha moyo wamuyaya ndipo mofanana ndi elisa tiyenera kupempha mphasoyi tiyenera kuyang'anitsitsa yesu monga momwe elisa adalunjika maso ake pa eliya tiyenera kukhulupirira kuti mapemphero athu ayankhidwa ndi kuchita mwachikhulupiriro tiyenera kukhulupirira monga elisa